ọ ihe ọ wụ a na-esi be ete eje be nkwụ mbe sị na ya makwa n'ibe ma ya ji anakpụ n'ahụ aja maka na ya chọwa ụnọ na ọ ji akwa ya nwa nduru befu n'oisi bee na mkpọdo ọ ka nọkwa na nso ka ọjị ahụ na ma gọọ ya n'ọfọ anaghị agọchi ọjị ntị eji m udene mara abịa zụ ụlụ abịa zụcha udene nwere ọdụ ejeghị m awụ udene bichaala abịa na ọkwa na-akụ akpa si n'enu nkwụ daa ọkụkọ jee tụọ ya ọ sị ya ọkụkọ nwanne m ndine mgbe o bido sewe ọ mgbe enyi nọ n'enu sọ kịta m da n'ana agwọ ọwụna enwebeghị inworo awụbeghị agwọ maka na agwọ nwe inworo ọgbakwụnye afọ mere agwọ enoghị ibe ọ nakwa na-evu ulevu sị na a chụwa ya ọsọ ya gbakpuo n'akwụkwọ zoo mana anyị chazụo achazụ ya baa n'ọnụ chụfụ anụ bu n'ọnụ buchie na ọgba ka eji akpọ ya ulevu ya wee ichie lụrụ n'ọdụ anụ ejighị ivu ọtọ gbara nkewa akịtị agba ha ncha ọ na ọma n'eku egbe gbegbuo nku agba n'osisi ọ dị ebe ndị jere mkpụrụ ụsụ na mmiri na-amawobe ndị ejesi mmiri na ayo eriri ma ngwugwu ma ngwugwu ma onye kere nwata bụrụ agwụ obiri ilo mana ilo dị na agwụ anaghị eti nwata ntụba ya onye na-anụ onye wee zi inu oo nwa na ọtụrụ kpọkọdụ na nwoke tụrụ okenye ọkpa n'isi nze kala mma niile nwoke ọchọkwa adịrọ mma n'ala ama ka ọ ya adị n'ozu nọ n'ihu onugwu gwa ya na ọ dị inu ada ụmụsa wee kpọrọ ile n'ọnụ mana ọ ihe m ji wee bịa ụwa ka m na-eme imebidoziwa aka ọrụ m ịghọta mma wee zi inu abara nga unu oli nri ji mmiri rie nri riricha je racha ofe anyị a anya nyapara anyị ga ọnya amụ na anyị ụtarị ndị nsọ dị nsọ dara onye mmehie n'isi ọdụ nsọ diọkpara chukwu apasa n'ilu oche ka ndị ilo hafụ ikpo n'ọkpa gwa ike igwe ilo dọrọ ka drati na-ebi unu uche ka uche na ka isi unu wee chịkọ ọnụ dịka Chikọdị wee sị na ihe na-enye ka Chinenye maka na ọ Chukwu na-eke eke onye amụna ka mụ na chi mụọ ka ibuchi dawa ikere ka Adam ka i wee doo oke ka oke nọ n'ime shu oke anyị oke aka m bụkwa otu onye n'ime unu ebe gị na-ese igbe ose na-agba mkpụrụ mmiri agwalara m na agwọtụta ya ntamụ let's go abụrụ iji ofu onye ọ dị gold taị na anaghị ajọ mpụta imi lefu mgbe oge 12 akụchie nwa a na-ahịa eze ọ na-abụ isi akwara oji mkpa akụwa okwu i was na-ekwuru na nwoke oji 2 by 2 eme ọgọ free station ma ụmụ nwa onye bịa ọ gbara ihe ụtọ dị na nwoke talk not na nwoke dịka ihe amụ na-atọ dị olu ime anụ lahụrụ ụla n'anwụ feel comfortable ndị banyị na nnụnụ anya na nwụji ajọ ụmụazị ome nke ntị na-anụ ntị adụkwa ayi ndidi bụ ọgwụ ụwa